kedu ife ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ ọjị Igbo gbara ịtọ bụ ọjị ọjị ọjị eji eme ọjị eji eme omenala kere afa ya ị mara ọjị niile nwere afa eh, kere ya afa a na-akpọ nke gbara ịtọ ya na ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ọjị ihe na ọjị ọjị igbo gbara ịnọ nwere afa nke gbara ise nwere afa nke gbara ịsaa nwere afa mana nke a bụ nke gbara ịtọ kere afa ya kere ihe a na-akpọ ya akọwachakwahara m ọfụma my brother mana amaghị m achọghị imere nwere nsogbu Ee, igbo bụ igbo ekene m onye ukwu kene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zelu afa m bụ nnaemeka ilelu na chi mana ị chọkwa ịkpọ m iriwe akụ ee uru n'anya ife m ji n'aka bụ ọjị ọjị a gbara ịtọ ee ọjị igbo gbara ịtọ nwere ife a na-akpọ ya nke gbara ịnọ nwere ife a na-akpọ ya nke gbara ise nke gbara isii nakwa nke gbara asaa ha ncha nwechiri ife a na-akpọ ya mana ife anyị ji bịa tata bụ ọjị igbo gbara ịtọ anyị chọrọ ka anyị mara mmadụ na onye ga-agwanwu anyị kere ife ndị igbo na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ maka na ife dị n'ọjị erika ebe anyị nọ tata bụ na abakpa nke dị na enugu steeti ee anyị chọrọ ka anyị banye n'ogbe ka anyị mara mmadụ na ole ga-agwa anyị kedu ife ndị igbo na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ ekene m unu mana tupu anyị na-aga n'iru biko kabari ka ị na-esonye anyị anyị nọ na youtube anyị nọ na facebook anyị nọ na instagram kabari ka ị na-esonye anyị maka ife ọbụla gbasara ndị igbo ife ọbụla gbasara omenala igbo

ọjị igbo gbara ịtọ kere ihe ndị igbo na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ
ọjị igbo gbara ịtọ ka m si ghọta na ị waa ọjị ya agbata ịtọ na ihe ọma ka ọ bụ n'omenala igbo
kedu ihe a na-akpọ ọjị igbo gbara o nwere ihe a na-akpọ ya ọjị igbo gbara ịnọ nwere afa nke gbara ise nwere afa nke gbara ịsaa nwere afa mana nke a bụ nke gbara ịtọ kere afa ya kere ihe a na-akpọ ya akọwachakwahara m ọfụma my brother mana amaghị m na because ihe m ghọta like okpu a ị kpu na ọ dị ọ dị n'i- ọ dị n'azụ o nwere ihe ọ mean ọ dị n'akụkụ o nwere ihe ọ mean ọ dị n'ihu o nwere ihe ọ mean mana nke ọjị a bụ nke na-akọwachaghara m ọfụma na ọ gbaa ịtọ na ọ gbaa ịnọ mana ama m ọ dị ka nke gbara 5 nke gbara ise nke gbara ise dị ka a na-egburu ya ọkụkọ eh, mummy anyị na-ekene gị anyị bụ ndị ikoro tv network biko gwa anyị afa gị afa m mrs nsude gladys
mummy anyị fụrụ na ị na-ere ọjị igbo eh, biko eh, ọjị igbo gbara ịtọ dịka nke m ji n'aka

maybe na iwe onye ọgụ ji ọjọọ na iwe na-ewe maybe ọ chọrọ iji ekwubi okwu ọjọọ ịghọtago ọ bụghị ọjị ọma
na ọjị ọjị igbo gbara ịtọ bụ ọjị eji eme ihe ike ike ihe ihe- onye obi adịghị ọcha onye oji- maybe o ji ekwu okwu ọjọọ ma ọ bụ o ji eme ihe ọjọọ ehe daalụ daalụ Eh, nwanne anyị nwoke anyị na-ekene gị anyị bụ ndị ikoro tv netwọk biko gwa anyị afa gị afa m bụ Pat Ozogbu
nwanne anyị nwoke i nee anya n'aka m ị fụ na ihe m ji bụ ọjị igbo ọjị igbo gbara ịtọ o nwere ihe ndị igbo na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ kere ife ndị igbo na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ ihe ndị igbo na-akpọ ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga
ọjị ikenga ka a na-akpọ ọjị gbara ịtọ kere ihe bụ ikenga ikenga bụ ọfọ ọjị ịtọ ka a na-awara ikenga bụ ọfọ ọfọ ndị igbo ikenga bụ ọfọ ikenga bụ ọfọ ọjị ka a na-awara ikenga ahụ n'anị Igbo antunu ọzọ ọjị ikenga a na-awalụ ọjị a na-awara ikenga ee ọfọ ahụ ka a na-awara ikenga a na-awalụ ụdị ọjị a sị ọjị bụ ọjị ikenga ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga a na-awara ya ọfọ
nwanne nwoke anyị na-ekene gị anyị bụ ndị Ikoro TV Network biko gwa anyị afa gị afa m bụ maazị Paul Cassidy Onyeka
nwanne i nee anya n'aka m ị fụ na eji m ọjị Igbo ọjị Igbo gbara ịtọ anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ife ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ
amarọ m ị marọ ihe a na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ Mọmi, anyị na-ekene gị anyị bụ ndị ikoro tv netwọk biko gwa anyị afa gị afa m bụ antonia nnaman onye enugu steeti na nkanu lokal gọọmenti onye Ihuokpara
mọmi dịka m si fụ ị ị na-ere ọjị igbo ehe anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ife ndị igbo na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ dịka i nee anya n'aka m eji m ọjị igbo gbara ịtọ kedu ihe a na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ na omenanị igbo ihe a na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ bụ ọjị ikenga ọjị ikenga ka a na-akpọ ọjị igbo gbara ịtọ bụ ọjị ikenga bụ ọjị ikenga kedu ihe bụ ikenga ikenga bụ ihe dị n'omenala ndị igbo ji eme ihe bụ na e weta ọjị gbara ịtọ ihe afa ya bụ ọjị bụ ọjị ikenga na ọ na-akpa ike n'ala Igbo Ya, ị- ị na- ị na-agwa ndị Igbo na ọjị Igbo gbara ịtọ ihe a na-akpọ ya bụ ọjị ikenga ee anyị na-ekene gị mọmi mọmi jiri nke a ṅụọ mmanya anyị na-ekene gị daalụ Ee, igbo bụ igbo ekenekwe m unu anyị abịagwo na nchịkọ ife anyị ji maka ya wee bịa taata bụ ee, ọjị igbo gbara ịtọ kedu ife a na-akpọ ya eh, dịka omenala Igbo si dị ee eh, unu na anyị na-afụ na n'ime mmadụ niile anyị jụrụ ọ dịkwa ka mmadụ naabọ bụ ihe satanwuru ya ee ya bụ ihe wee bụrụ na ọjị Igbo gbara ịtọ ihe a na-akpọ ya dịka omenala Igbo si dị bụ ọjị ikenga ụfọdụ na-akpọkwa ya ọjị dike ị ma na Igbo na-asụ n'onu n'onu mana a kwaa ụkwara ọ bụrụ ofu ife e ji wee mara ọjị igbo gbara ịtọ na anị igbo niile gbaa gburugburu bụ ọjị ikenga ekenekwe m unu ee chetakwa na ị ka na-ekiri ikoro tv netwọk kabarị ka ị na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi maka na ọ na ikoro tv netwọk ka a na-akpa nkata ife ọbụla gbasara omenala igbo ife ọbụla gbasara ndị igbo bụ na ikoro tv netwọk ka ọ na-akpọtụ anyị nọ na YouTube anyị nọ na Facebook anyị nọ na Instagram i jee na YouTube ị ga-afụ ebe e dere subscribe i binye aka ị ga-afụkwa ebe e sere ihe dịka mgbịrịmgba i binyekwa aka ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ kabakwara ka ị na-esonye anyị na Facebook nakwa Instagram maka mmụta dị iche iche na omenala Igbo ekenekwe m unu ka ọ dị